Hustle yanga tsiku la lero ili kuno ku Msambachikho ku Area 38 kumene ndufuna ndicheze ndi adokotala achikuda ee kuli adokotala akuchipatala aja nde kuli adokotala achikuda chipatala chachikuda ine ndi Sunganani Siliya khalani pomwepa chifukwa ndinyamuka nawo kenako ndipita mu chipinda chimene iwowo amagwirira ntchito tikacheze bwinobwino

Monga ndinakambira muja kuti tilowa mkati mwa chipatala chimenechi nde timve kuti kodi uh, zimene zimachitika mmene mumu ndi zotani. Uh, bambo wanga takupezani, dzina ndi ndani komanso kuti mmachokera kuti? Ine ndine Dr. Muhuwa kwathu ku Chiradzulu. ku pm uko mm.
kuja kwa john chirembo kwa john chirembo kuja dzina lanu dr muhiwa limeneli ndi la ntchito imene mmachita koma lapa msonkho pa chaunzika ndi loti chani ine lapa msonkho ndi stephen gondwa
stephen gondwa yeah, yeah.
kuno takupezani ku chipatala chanu Kodi ntchito imene imachitika kuno mumayitcha ntchito yotani? Inetu kuno ntchito yanga ndimayitcha kuti za mankhwala achikuda, zimene ndimadziwa ine kuchokera kwa agogo anga kundiphunzitsa ntchito imeneyiyo. Zimenezi mudaphunzira kwa agogo anu? Agogo anga. Mudayamba liti zimenezi? Ntchitoyitu ine ndayamba pakale, ndikukhulupirira kuti ndi 87.
1987? 87 ndayamba ntchito imeneyi. 1987?
Munomo.
Ine ndisanabadwe n'kubadwa komwe. Mudayambira kuti ntchito imeneyi? Inetu ntchitoyi ndayambira momuno mu 24 muno. Okay.
Ndimakhala palendi kumtunda uko. Ndiye kenako ndimene ndimati aya ndipeze malo anga ndikuzakhala pano. Mwakamba kuti zimenezi mudaphunzira kwa agogo anu. Tandifotokozerani, agogo anu adali munthu otani? Eh, agogo anga anali munthu woopsa. Tikati munthu woopsa ku mankhwala mwina mutha kudziwa. Chifukwa uwo sumaloza chala chonchi. Oh. Ayi, umapita ndithu. Eh, Eh? Timakamba nkhani ya njoka chanchani. Zile zimene anali atipasa ndi iwo. pozigwiritsa ntchito njoka zija agogo anu anali ndi njoka abathwa njoka inetu muno ndili ndi abathwa mu nyumba muno munomo alimo njokaso zilimo muno munomo Eh.
tikafasa eh timamva kuti abathwa mumamva abathwa abathwa ine muno ndili nawo munomo abathwa kodi amaoneka bwanji sitajambula koma tingofuna mufotokoze pakamwa bathwa ndithu simungamuone nthawi ngati ino okay bathwa amakhala tinyama tatifupi ta- ta anthu tatifupifupi chonchi oh ee timakhala ta ndevu zache chinthu pamakhala wamkazi ndi wamambo timeneto mudatitenga kwa gogo wanu ndinachoka komweko kuyambira kalekalero mpaka pano tilipo kapena timaswana kapena timabereka timaswana oh ee timaswana nanga siti ngati zamankhwala eti eh eh eh ndi zimaswana
ndi anthu oti amakhala kubadwa kwa anthu kapena bwanji iyayi sitingati tochoka kubadwa kwa anthu Eh, nkhani ya mankhwala kuti tiyambe kuyifotokoza pano mpaka kutakuda tikukamba yomweyo tikukamba yomweyo ndi mitengo yomweyi timangophatikiza mitengoyo ndikupanga chani kutulukapo kabathwa timagwira ntchito yanji timeneti ah bambodi mwandifunsa bwino ndikhupe kuti bathwa ntchito yake ine munomo ena akandipempha kuti akulu ine ine ndatopa ndi umphawi mm, mm. Eh? ndimauza bwerani muno nde timafika muno kukhala pansi muno ntchito ya bathwa ndi kukaba ndalama osati kupanga koma kukaba
okay mwanimva mm. ntchito yake sikuti kapena kaloze munthu kapena chani koma iyoyo ndikukaba ndalama
Ndifuna ndimvetsetse, agogo anu akuchita za zitsamba zimenezi mudachitofuna kuti muphunzire kapena adakuuzani mdzukulu wanga khala apa ndikuphunzitse chidachitika ndi chani kuti muyambe ntchito imene Baba, ineyo nditha kunena kuti agogo anga amandi- ndima- amandikonda kwambiri. Sukulu sinaphunzire kwambiri. mwina ndinasiya, eh, mwina standard folo nthawi ija folo timatha kuti chapanga chabwino mm, mm, mm. adanditenga kupita ku mozambique ku Milanje uko kumene kunali mkazi wawo woyambirira wamkulu mwana wanga ukuyiona ntchito iyi ya mankhwalatu bambo ine malume angawo analemera Oh. zigayo nyumba mbambande anali nazo ndipo anandiwuza kuti iweyo kuyambira pano ntchito yako ikhaledi imene ndimene atenga thungwa kundiika pamutu pangapo thungwa mmalizi wa thungwa ilo lilapo thungwa ako kamene kasati Kamene kamene kako ka- kalichero kwako o kalichero ako kameneko anakuikani pamutu kundiika pamutu pangapo ndikukukhazikisa ufumu umenewu okay ndiye kuti sungangodzuka kuti ya ine ndikhala sing'anga aya ndiye zimene zikuononga mtawuni muno tingoona ana apa pang'onong'ono ayima apa ine ndine sing'anga inu mukuchokera kuti ayi sindikudziwa kumene ndikuchokera mwapeza ati pa rest house kutionongera ntchito yathu iyo iyi ntchito yathu inaonongeka pa mukati ana akungodzuka mutanthauza chani pamene ndikutanthauza kuti nthawi zake mmatha kuona ah, ena kuti akuti opanga face chamati chani eh advert ndine sing'anga umakhala kuti hayi ayi ndimakhala ku- i- i- kumene ndimakhala ine ndimazokondeka ndiye timati ndi ana chifukwa odziwa ntchitoyo amayitanira munthu pakhomo ngati pano pano pakati pa boma tinaletsa kuti ayi asing'anga eh, ma advert m'mawailesi lokwani ku Zodiak nthawi zambiri masing'anga munatiletsa chifukwa atati akangolowa kupanga ntchito zawo zija mwina amtengera ndalama munthu pa msewu ampatsa ndi mankhwala mankhwala amene sanayende munthu amafuna abwererenso kawiri kuti akanene kuti amwene mankhwala aja sanandigwire ntchito ndipatseni ena ampeza kuti munthu uja palibepo mwakamba za asing'anga amene amangodzuka nkumachita zosiyanasiyana taonako anthu amakamba kuti aya asing'anga alipo osiyanasiyana pali amizimu pali amachiritso ena olodza anthu ena otani ndizoona zimene zija
Eh, nditha kutero kuti asing'anga alipo osiyanasiyana chifukwa kuchizungu kuja kulinso osiyanasiyana madokotala Mm, mm, mm, mm. kuli amizimu alipo eh? amankhwala amene tili kugwiritsira ntchito alipo ndizoonadi masing'anga ndi osiyanasiyana sitingati kuti sing'anga angapange chinthu chimodzi yayi olo ine muno mutasowa chinthu changa nditopita ku mizimu kukatani kukapempha chinthu Oh, kupita Wakumizimu. kwa sing'anga wina Wa- wa mizimu wakumizimu, yeye. akakuthandizanso Akakuthandizanso ndi chimene chija. ngati mmene amachitira adokotala apita ndi kuchipata chaku ya ya ya ya ya inu ndi kuti kuti pamene amene ndimapita amene mukamachita za- ndinu amizimu ndinu azitsamba chabe ndinu ateyata ine sing'anga wazitsamba chabe oh Eh, zitsamba chabe chimonga mukuonera munomo mulibe nsalu zija za mitundu mitundu zija chifukwa amizimu amakhala ndi nsalu za mitundu mitundu mitundu oh Eh, koma ineyo ndizanga za mankhwala ma- mitengo mitengo ipa Inuyo mu mbali yanu mu ukadaulo wanu ngati wazitsamba mmapanga chani kwenikweni ndifotokozereni kuti munthu akabwera kunoku ine ndimamuthandiza zakuti zakuti kupanganso zakuti zakuti zakuti okay ineyo muno munthu akafika mm. kaya afuna mankhwala promotion ndimadziwa, kuti udindo wanga ukwere kuntchito
ndikamachoka kunotu mwina mukhoza kungodabwa asisi aja apita ndicheza nawo mwapaderadera bambo anga kuti kodi eh, pamene patitani pamene Mm, tapitiliza bambo anga. anzathu ena pano akukula osakhala ndi mwana ine ndimamasula pano ndimasula munthu Ku- munthu kubwera kubwera mwana kumpeza olo atakwana zaka akhale ndi 60 aya Eh, nzotheka zimenezo eh, inetu chitsanzo ndili ndi mwana kukwa- m'manja kwa wabadwa chaka wabadwa wiki yatha wabadwa wiki yatha uyu mwana ali kunyumba koko ali Oh. mmanja chifukwa cha zitsamba zanga oh ndimatenga nanenso nkumamwa inunso zimakupindulira azizungulire kundipindulirazo mayi wanakatseka kuti ati basi operation watseka koma kupezeka kuti ine nakamenya pale paja potseka paja kutani kwabadwa mwana uko malume mankhwala momwe muno apa tatifotokozerani zina zimene mmakhala mukupanga ndi zotani hayi ine zina zimene ndimatha kupanga mwina munthu kufuna kutsirika munda wache eti chifukwa masiku ano anthu akutenga mankhwala nkumakawirana chimanga kaya fodya ineyo zimenezo ndili ndi mankhwala okatchinjirizira zinthu ngati ziti zimenezo
inu mumatha kulodza munthu Ah, ine chiyambire agogo anandiuza kuti kulodza munthu ndi ayi koma ndingompatsa munthu mankhwala kuti adzitchinjirize ngati pali ena akumsatasata olo m'maofesi mwanu mmasatanasatana chifukwa amabwera anthu ambiri pano Ah, inetu mwendo wanga watupa apa ndikuvutika kuyenda Koma nkhani ndi kuzoru kuntchito akundilondalonda ndimati mankhwala ndi awa che che che kumuchekera munthu two days three days akubwera pano kuzathokoza amabwera kuzathokoza ndipo zoona
oh pano pamathokoza anthu mukanabwera sunday mukanapeza magalimoto ataima pa ground mwina awiri Ayi, ayi. Pamula magalimoto pano siyana pamkhula siyana. pano pano pamkhula pano Oh, sindipanga zocheza pano kuchokera nthawi imene mudaphunzitsidwa mwati 1987 87 mpaka pano tandifotokozerani ntchito yanu yakhala ikuyenda bwanji inetu ndisaname kuchokera pa ma- mi- zaka zimenezozo kuzafika pano ine ntchito yanga ikuyenda bwino mukukula mu ntchito yanu kwambiri mukuzindikiranso mankhwala anyowani kwambiri oti mwina bambo a- agogo anangouza ndi pang'ono panopa ineyo ndapitanso ineyo mwakuya nde ndinapita mpaka na- kuona kuti ndikhale ngati mwina mmene amatengera madigiri aja kuti ayi nanenso ndipite patali
inenso maria ndisakhale pa pang'ono koma ntchito iyo ine ndimayinyadira kwabasi olo ana anga ena apita ku university ntchito yachedi ntchito yake yomwe imeneyo ho mmene munkayamba mudali masomphenya oti mukhoza kudzafikira pamenepa ah nthawi imeneyi nsaname tili pa sukulupo tinkanyoza agogo Agogo akakuuza kuti tenga khasu ukakumbe mankhwala kwakuti, umati, Ayi, ine ndikuthamangira kumpira. Tinkatero chifukwa tinkaona ngati kuti kugwira mankhwalawa ena amati, "Ah, ndi mfiti. Mm, mm, mm. Eti, chifukwa ndi ndi funso la kumeneko eh, amati ndiwe mfiti.
Ndiye nafe timachita mantha. Kenako tasuzumira mkati mwachemo. Mmene tachukira pakhomo pano. Agogo palibe amuloza munthu aliyense. Ayi, ayi. Ine ndayandikira agogo. ndipo ena ayandikira agogo ache Mbo- iwonso atandiona ndi luso langa anati ah iweyo chabwino za sukulu zipitiriza chifukwa sanandilese sukulu komabe nthawi zina ankandituma kupita kukapereka mankhwala ku Zomba ndiye kuti mwina kumene ndikakhala 3 days ndiye kuti ku sukulu sinditani Sukulu simupita. sindipita nde kenako basi nangona kuti ah ineyo ndikuona ngati sogolo langa ntalilimbikira ili ntha kuzakwanisa kugula galimoto ntha kuzakwanisa kumanga nyumba ngati mene anzathu ali mumaofesi nchimozimozi nchimozimozi ntchito yandipindulira iyi nyumba za lendi pafupi mwina mwaja ndinazo 6 nyumba 6 za lenditu oh panopo panzi kuchokera momwe apa mwafika ino magalimoto magalimoto analipo atatu ndiye awiri ndagulisa sa imodzi ili panjayo mm. oje ndipaseni mankhwala kumeneko ndikuti ndibwera pa galimoto ndimathamanga pa galimoto suti yanga ndavala bwino M- ah, mavala suti bwinobwino bambo ine ndimamenya ko- suti chifukwa anthu amafunsa kuti asing'anga amati amalemeretsa anthu koma iwo ngosauka zimakhala bwanji pamene paja Eh, anthu atha kulankhula mwa mtundu otere muja chifukwa nthawi yoyambirira asing'anga ankati s- s- samasamba mumamvera nsing'anga akumpeza ali nokonoko ndi anthu amaderera kuti nsing'anga iyi a uyuyo sangandemerese munthu ngati imene isakusamba iye kulepha kugula nima ndiye iye akandi- akandiuza za nkhani yokhuzana ndi ndalama zimakhala zomvekadi koma nafe pa experience kuti iyi ayi sing'anga ayi ati azisamba ine ndinapita ku ofesi kwina kwache ku blantyre ndingopanga chisanzo adandiita namushina kuti nditenge mankhwala kuti akuti akuti muzandipase pa muchamba muja ndidakwera mmene muchamo munthu anayima pamalo pena pache pa ex- pa s- mati pa sex- pa reception reception, eh? mm. anandidusa chifukwa ndimene ndinavalira ali bwana mkubwa uyu. ah munthu wamkulu kwambiri abambo
pamene amati aka chonji kumapere filmu akununkhira bwino si inu udokotala unayo bwino ndati iyayi udokotala mchimozimozi mmene mmagwira ntchito mmaofesi mwayi Eh, timakambirana madzala mija mitengo kuti akulu mankhwala mtengo wakuti ak- akagwirizana nazo akupasa ndalama chiponda mtengo akakachira muja amabwera ndi ndalama yosala ija komanso ndi chithokozo pamenepo ndiye sungagule sopo pamenepo akhoza kugula sopo Eh? chifukwa chake mwagula ulo galimoto ende chi- ndinawo Mm. mapoloti ndinawo anthu amandipasa ena 150 pamwezi ena 70 ena 80 nkumakhala Oh. nazo ndalama
ndifuna ndidziwe kuti mu ntchito yanu ya using'anga imene mwakhala mu- ya udokotala makamaka imene mwakhala mukugwira ntchito nthawi yonseyi ndi nthawi ziti zimene mmazikumbukira kuti eh koma nthawi yakuti ndinakumana mwina ndi nyengo yakuti yakuti koma mankhwala napanga chonchi zinakhala chonchi chonchi chonchi kapena mwina wina akanafuna thandizo loda- lodabwitsa mwa chonchi Eh, zoonadi ife mu office muno timakumana ndi anthu osiyanasiyana Komanso nthawi ina timakumana ndi anthu ena aje okhala ngati ozungulira mutu wapasa mankhwala aja mwina akupasa chiponda mtengo sizinayende amabwera ayi iwe mankhwala sanagwire ntchito Eh, ndi- ndibweze ndalama izo nyengo zimene tani timakumana nazo zimatheka munthu kumpatsa mankhwala osakagwira ntchito achimwene mankhwala awa tikamapereka mulunguso amayima pati iya iku- mu- inu mumapemphera a- a- adokota ine ndiwa chisilamu oo sijida ili apa oo. Mwaona sijida M- ila. mmati chani mmene sijida sijida eh, sijida sijida iye timawerama pansi oo eh, eh.
Kaka- kakafika kamene ka ndiye kuti ndi nkatheya amene iye ayi sinkatheyaso olo ino Eh. utati kuyamba wiki imene iyo mutha kupeza kuti kameneka tani kabweraso okay Eh. chipembedzo chanu chimakulolani kuti mudzigwira ntchito imeneyi chipembedzocho chitha kulola muzifukwa Eh, chifukwa munthu aliyense akamapasidwa ntchito mwina amapereka ni mulungu ndiye kuchipembedzo uko mwina ngati sikungakhale kotheka kutero komabe atha kundilola chifukwa ti mwina kuti atha kudandaula mmimba ndikutenga mankhwala yokampasa kumene kuja wachira asandilole kuti zipempherana kwa mankhwala muzigwira mudzigwira mm, mm. Ehe, nde ine ndimayendera zimenezo kuti iyayi Ndi chipembedzo chathu chitha kutilola kumankhwala koma mwina tisayikemo ngati mwina zopherazi kapena nsupa zathu zikuyika mwina zipanga zinthu zina zimenezo mwina nzoletsedwa koma kumankhwalawo bambo palibe mpingo umene ungaletse nde tatifotokozerani kuti tsiku limene mmalikumbukira aliyense akakhala kuntchito amati koma tsiku lakuti lili kapena ndinapanga programu yakuti kapena zinatele zinatele inu ndi tsiku liti limene limene mmalikumbukira mu ntchito yanu Ah, ku nkhani yosangalala mufuna kuti kusangalala makamaka nkudzigomera kuti a koma ndagwira ntchito ayi ine ndi ndi masiku ambirimbiri si tsiku limodzi ya Ayi, ande nditha kuwerenga masiku ambiri.
ingotiwerengerani limodzi chabe makama ndidzoti ngambiri limodzi chabe ayi pali tsiku lina limene nanenso ndidasangalala ndapanga mankhwala munthu uja ndapanga mankhwala anabwera ndi chithokozo anabwera ndi ng'ombe pano oh oh hey. okay ndapha ng'ombe pano nde ndimalikumbuka kuti tsiku limenelo mali chifukwa aliyense neba wanga ndinamuganizira ka ka 2 kg ka 1 kg ka 1 kg kuti nayo nawonso asangalale muna munamchiza matenda kapena munamuthandiza vuto lanji Eh, ndinamuthandiza matenda zomwe tikunena kuti anthu ena ati amakutchera anamutchera zotcheratchera kuti apite kuchimbuzi amalephera miyendo inangotupa kutupa zimendozi ndiye anabwera pano kuyamba kumpatsa mankhwala ndamugagadira gagadira one week ndimakabwera bambotu ine ndikupeza bwino ndili bwino nditani ndiye ndinati "Ah, ine sono sindikuzani mtengo ingobwerani nokha muzandithokoza panabwera ng'ombe apo simumatchaja mitengo ya mitengo ndimatchaja nanga si nthawi zambiri mankhwala oyenera kutchajabe mtengo zinthu timatenga mtchirezi tikamakakumba kumene kujako bambo sikuti umangopita timatenga ufa or kutenga kakhobiri ukakumba mtengo uja timaponya pati pamene paja kama vita kuti kakhobiri kamene basi umangokaponya pamene pajapo ka- mi- nayo mizimu nayonso izidziwa kuti ti- mtchire muno munabwera munthu wina wake anadzatipanga odi oh Eh. kupanda kutero chingachitike n'chani mawa sungakaupezepo mtengo uja oh sungaupezepo mtengo uja
nde umafunika uike ka kaufa kaufa uponyepo olo kandalama kani kani ka wani kwacha uponye pamene paja, paja wani kwacha inasiya kupezeka ife timaifunafuna oh mm.
mmenemu ndi mmene ndikuchezera ndi dr Muhiwa kutifotokozera kuti kodi ntchito ya udokta wa zachikuda umakhala motani timakhala ndi maganizo ambirimbiri e, kumaganiza kuti anthu amene aja ngotani anthu amene aja ngotani koma apa tikumvetsetsa kuti iyinso ndi ntchito ndi business inu mmene mmapitira ku business mmene mmapitira ku ntchito nawonso ndi ntchito yawo mmene imakhalira khalani pomwepo pamene tikupitirira tikupitiriza kucheza ndi dr muhiwa eh, kuno ku nsamba chiko kutifotokozera za mmene ntchito yawo imakhalira ntchito ya using'anga a dr ndikufuna ndidziwe tsiku lanu limati likayamba limakhala lotani
ine tsiku langa likayamba eh, limakhala la chikondwerero chifoti anthu ambiri akamandiyimbira mafoni muli kuti muli kuti tikupezani kuti pakangofika anthu olo 20 ndimakhala wachisangalalo kwambiri chifukwa ndimadziwa kuti lero ndalandira anthu ambirimbiri anthu amafika olo 20 ndipo amapambana pamo oh ee ndiye mumagwira nokha ntchito iyi kapena ndani amathangata amene mwasonda amene aphunzira kwa inu kwambiri
ngati mmene inu mudaphunzira kwa agogo anu kwambiri
uyo mwana wa chemwali wanga uyo mwana wa mkulu wanga sindinatengeso anthu kuti ambali iya tikakamba bizinesi iliyonse kapena ntchito mumadziwa kuti koma wakuti wakuti ndi kadaulo wakuti wakuti ayi ndithu ali ndi luso inunso mu ntchito yanu ngati dokotala wachikuda mumadziwana kuti koma wakuti wakuti ndi mashininso amene uja ndi ndi katundu wabwino amene mumadziwana kapena zimakhala motani Ah, ntchito ya udokotala timanena kuti mwina sitingadzikweze kwambiri otikweza mutha kukhala inu ndikakupatsani mankhwala eh, pafunso lanu mmene mwafunsira ngati ineyo muofesi mwanga muno mwasowa chinthu kapena mankhwala ena ake sindikuwapeza nditha kuwapeza adokotala anzanga kuChigwiri uku kuli dr jiwawo amatha kundithandiza mankhwala amene ndikuwafuna ine ndikathandiza munthu uja ndimamutsata kuti munthu uja wadani wandithandiza koma sindimapita kukampasa ujeni mphamvu kwambiri chifa ndimadziwa kuti akangadzikwezaso kwambiri mwina mawa ndikapita mwina akanditchaja mtengo waukulu koma ndimangofuna kuti chinthu andipasa chija ine ndikamuyamike sikuti aba- aba- aba- abwana mankhwala munandipasa ujeni tani kukhala ngati kukagulana mmene timachitira ngati kuti ma private kapena zipatala za- za chi- za ujeni za boma amati mankhwala tilibe muno ena eh? Timano- eh? Bottom. Ine Sani si- kusema. ineso nditha kusowa mankhwala nditha kukagula kwa munthu wina zotheka zimenezo koma ndilibe nthawi yoti kwinakwake tsiku limenelo ndikagula kumene kujako koma ngati mwandipeza pano pali mankhwala akutiakuti ndimati bwerani kaye ndiyang'aneyang'ane ndilowa ntchire ndikayang'aneyang'ane ntchire muja mwina mtengo uja wandisowa ndisanati kuti ah ndikampeze dokotala koma ndekha ndimakalowa kupita ku- kudzalanyama kuja chakumeja kuti kumene kuli nkhalango yathu mumakatenga ku dzalanyama kumene kuja ndiye kumaoda kumeneko kumene kuja inuyo simbachita mantha ndi ntchito yanuyi
mantha ati- oti oti- ati- oti bwanji pena ndimasule tikatanthauza kuti mantha mwina pali mantha osiyanasiyana tikakamba za za using'anga izi mwakamba za zithumwa pamatchuka za zithumwa amakhala ndi supa Yeah. Ndi- mundifotokozera kuti katundu ali apa ndiotani simachita mantha mwina ndi katundu ngati ameneyo ndondo cha zija njoka zija simachita mantha nazo zimenezo bambo wanga sindichita nazo mantha oh ndipo ndikamakhalamo sindimakhalanso nditutumuka pa chinthu chimene ine ndili nacho chifukwa ndikudziwa kuti zinthu izizo sikuti zinangogula kwa munthu wina wake zinachokera kwathu kwa phata pa amalume anga ndiye ngati zinthu ndinaziyambira ndili mwana kumakula nazo bambo ndiye ndikazopenga ndibe kunazo mantha M- mmayankhulana nazo bwinobwino zimenezo nthawi yake ikakwanamo timatha kulankhulana nazo chimakha ku- mmene tikuyankhulana inu ndine mumathaso kuyankhulana nazo chifukwa awa ndi mafunso amene anthu amafunsa kuti kodi asing'anga aja Eh, njokazi amaziyankhula ndithu nkumamvana ngati peti kuyankhula nawo bambo Eh.
mmaona anthu ena aja amaweta mikango manyumbamo Eh, eh, eh, eh. mikango imene ijayo kuti muone sisi achata chakamakazi waso kuti amalankhula nazo ineso chimodzimodzi ngati zinthu zanga ndimalankhula nazo
kodi ndizotheka kukhala dokotala wa zachikuda usanapangeko za ufiti
Eh, nzotheka oho ayi ndizotheka bambo koma nkumathana nawo afiti mafiti wonso nkumathana nawo kuchokera kumankhwala kumwemo Eh,
ndikuona katundu osiyana apa ine sindingamugwire kaye chifukwa sindiudziwa malamulo ake tandifotokozerani kuti mwina osati zonse koma zimene mukhoza kungofuna kuti anthu adziwe pali magalasi apo ah, tanthauzo lake ndi chani zimenezizi oh galasi limukuliona ilo Eh, ili galasi Eh, pamabwera anthu ena pano nkuti ineyo ah, ndikudabwa kuti mm, pali munthu wina wake mwina akundipanga zoyipa right ndiye timati ayi inu mukukayikira bwanji timatenga mankhwala kuponya pamene paja ngati pali munthu uliyo kuti akumpangadi zoyipa galasi iloilolo limabwera moto oh. eh utsi kubwera pamene pa galasipa utsi ooneka ndi maso eh pamabwera pamenepo moto pamenepo pamabwera utsi utsi utsi ndiye timati oh akulu utsi kusonyeza kuti pali anthu ena chawo matani amakulodzani nzoonadi ah sindingaona ndi ayi zesi ndikuonesa pa ipo kuti mane kuti sitikuonesa chifukwa kungomuona apapo mutha kunyamuka pano ndi chikwanje mmanja eya kupita uko kukamkhapa ndikuti wankhapitsa ndi ndine dokotala koma iye zimaona zimene zija kuti waziona kuti ndamusimikizira nditenge mankhwala ndimpatse sopano akanso kamagwira ntchito chimodzimodzi basirili apa Eh, kamene koko ndikamayenda mwina mwandiyitana bwerani kunyumba kwanga sindinganyamule icho ya ndithe kutenga akati Oh. ya mumapitanso mafield mmene mukunena kupita kupita kupita pala icho anthu ena ake timakumana nazo anditumizira ndalama ya mafuta kuno okay mundipeze ku nyumba kwanga ku kasungu ndere mumangonyamula Ndinyamula, katundu wochepa takataka zinandizi tikuona miphika apo zimenezi ndi ndi ndi ndi chani mphika utu ndi ofunikira kwambiri okay Eh, ineyo munthu akadandaula kuti a mwina ndi ndi- mwana wanga akumutambitsa ufiti chani cha sakugona usiku ndimatenga mankhwala kuthira mmenemo ndikumusambitsa kani mwana uja kani munthu wamkulu amapezeka kuti ziwanda zimene amakumana nazo zija zimachokeratu nanga ichi chioneka chachikuluchi ndi chani chimenecho Chi- icho chi- Nyanga, toto, nyangacho eh.
chimenecho bambo eh, ndi chinthu chofunikira kwambiri simungachitchule pagulu pano ayi iyayi kutchula kutha kutchula koma nanga si pali zinthu zina zoti ukamatchulamo anthu ena kuti abwere atha kumachita mantha kuti iyi eti kumene kuja kumachitika eti zoopsa monga mwaona azimayi amene achita mantha pano ndikati ndizitchula kuti eh, ichi nchakuti icho nchakuti mwina wina mwina ndi business ya ku- ya ku ufiti ndikamuuza munthu pano zioneka ngati kuti ntchito yanga mwina ndimayigwira moopseza anthu
inu ngati munthu amene mumagwira ntchito za zitsamba zachikuda mumafuna anthu adzikuonani motani kwa anthu ena amaopa eh, sindingapite sindingayandikire mumafuna adzikuonani motani ah ine bambo chimene ndimafuna ine kwambiri nchonena kuti anthu azindiona ngati mmene amamuonera munthu wa ku office kukacha mamawa ndisanayambe ntchito yanga akazanga andipatse madzi nditchene ndibwere muno ndivule zija ndivale ichi cha mu office chifukwa ichi sindingavale chakutsa ine kukumana nanu town muja kuti ndakumana nanu mutha kudabwa kuti a kodi dokotala ati amene mm, mm, mm, nane ndimafuna ndizioneka bwino ngati mmene anzathu ama office kapena ma business ena chifukwa chino kuti nkhani mawu amene amanena kuti adokotala eh madokotala osasamba eh pali kamwana kamapemphera kena kaja "Ama, kuzida kuda ngati dokotala Eti, "Ah, kuti dokotala ndi okuda ngati onyasa dokotala ni munthu mmodzi amene amakhala wa kilini cholo mankhwala amene ngati okumwawo ndiyena ndisamalire kapu amene akufuna kumwerayo komanso mankhwala ndione kuti atakhala masiku angati kangayambe kumveka kafungo tikataye so kuti ofesi ikhale yakilini bwinobwino ndizimene nanenso ndimafuna ndicho bambo wanga pali funso limene anthu amakonda kufunsa kuti anthu amene amagwira ntchito za mankhwala achikuda amati ali ndi mwitano koma amakatsatsa ku zodiyaki amapita uku ndipakakati funso loseketsa ine mwayi wanga ndi wonena kuti ndicheze nazo tandifotokozerani pamene paja zimakhala bwanji
mwitano umakhala ndi mmene inuyo mukufunira kaya mukufuna mkazi mwina anakuthawani Eh? Chifukwa nthawi zambiri ife timadanda- amati- amatidandaula azimayiwa mwina azibambo mkazi wanga anangochoka kunyumba kutani osabwera mpaka pano adokotala ndipatseni mankhwala mwitano ndimayasa mankhwala mwitano munthu umatha kuyitanitsa munthu kumuyitana anapita ku joni A- a- amabwera bambo wanga anyamuka kumeneko ndipo amafika oh kufika pa nyumba pano kugogoda ndimapasa 3 days aya oh wallahi wallahi 3 days ndimamuuza kuti 3 days kapangeni mankhwala ku nyumba kwanu musakachite mantha lachifili lili lili nde musanaganizire azangopa- bambo ndabwera ndikufuna uli kuti bambo kayamba kumwetulira chifukwa mankhwala a mwitano ndi ofunikira kwambiri inu bambo palibe mkazi kungochoka pa khomo panu mosayembekezera zifukwa za zii inu simungagone tulo zoona chomba kuti mkazi anga kutani kapena azimayi omwe mwamuna anga kutani ndiye mwitano ndi ofunikira pano pa ofesi panga ndili nawonso pano olo chisanu mukamachoka mutenge ngati mufuna kachibwenzi mkazi akusokonezani ine ndili nawo
kutenga kuveka tichoka tu tikatutu chabwino pali anthu amene akamaona mabizinesi anzawo Eh. amaziyang'anira pansi zimenezi kuzinena uthenga kwa anthu ngati amenewa ndiotani uthenga wanu Ah, ine uthenga wanga ndi wonena kuti anthu amene amanyoza ntchito ya anzawo kapena bizinesi ya anzawo si bwino si bwino chifukwa munthu aliyense akamakhala amakhala ndi moyo kuti ndipange ichi ndiyese nanga ndipange ichi ndiyese nanga atha kuinyoza ntchito ya anzawo nkupeza kuti ntchito ija ikulira kuzapeza munthu yokwera pakati pa ndimamva eliya ati anagula ndege chabwe sinayione koma kuchokera muzisamba momwemo ndiye nanenso ndimakhala kuti ine ndilimbikire pamenepo nanenso mwina ndizagule helikopita yokha kodi si- sing'anga ataulimbikira ndi kuti apange chani apanga chani apeza mankhwala ochuluka mmene mwabwerera pano ife mwina ndi chisomo chathu kuchoka kupita kumpira mumaofesi mwanu mukapanga zanu zimene mukuziziwa inuzo anthu azithamangira pano mupeza munthu s- wabwera anthu 10 lero ndipeza mwina 20000 aa ndikuti moyo pita ndi moyo kupita sogolo masomphenya a chipatala chanu ndi otani
inetu masomphenya anga a chipatala changa ndi ofunika ndili ndi chiganizo panopo choona kuti ndili ndi chipatala chimodzichi ndifuna china ndikaike ku mzuzu china ndikaike ku blantyre china ndikaike ku mangochi isanathe juni ndipange zinthu zimenezo juni yemweyu juni yemweyi Ah, dr mwini masomphenya ee mawu anu otsiriza pamene tikumaliza kucheza ndotani
ayi ine mawu anga otsiriza choyambirira ndithokoze inu amene mwabwera pano mwayimika zintchito zanu ndikuzandipeza ine dr muhiwa choncho ndili othokoza kwambiri mawu ena ndikungolimbikitsa madokota anzanga kuti tiyeni tigwireni ntchito iyi mwachikondi anthu asamatitukane anthu asamatilankhule tikudziwa chilichonse chimakhala kuti pena pali polakwika mafunika kungokambirana zolakwikazo olo chipatala chimene chachizungu mumakhala zambiri zolakwika mkati mwachepo koma amatha kungokakambirana nawo anthu kupatsana mankhwala ena mtundu wina mtundu wina uwu, mtundu wina uwu. mawu anga ndi amenewowo kuwalangiza madokota anzanga kuti tigwire ntchito yothandiza amalawi kandi ku zimbabwe kandi ku south africa kakuti tiwathandize ntchito ya mankhwalayi cholinga ntchito yathu isatsike pansi ya ikwere mizimu ya magogo athu izinyadira kuli uko kuti mwana uja ndinamusiira ntchito ikupitirira mawu anga ndi amenewotu mmenemutu ndi mmene ndachezera ndi dr muhiwa kuno ku area 38 ku nsamba chikho kucheza nawo ndikumva ah, mafunso osiyanasiyana mayankho osiyanasiyana kuchokera kwa iwo ngati dokotala amene amagwira ntchito ah, ndi zitsamba eh, zachikuda tikamaona timaopa pena koma ndi anthunso eh, ndakuti tiziwatenga mmene alili imeneyi ndi haso imene a muhiwa akamba kuti aphunzitsa ana kuchokera mu bizinesi yomweyi eh, ana apita ku yunivesite amanga manyumba agula magalimoto nkhani yake ndi yomweyi ndi mmenemunso mmene tamalizira haso yanga ndine sunganani siliya pitizani kuonera kanema wanu wa zodiak